ndewonu ndị be anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada nnennaya ụbọchị nke taa wetara m unu akụkọ gbasara ahamefu na nna ya ukwu ụmụaka o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu n'obodo ụmụnze maazị ibekwe na oriakụ ya mụtara naanị otu nwa nwoke aha nwa ha nwoke bụ ahamefula ha hụrụ ahamefula n'anya nke ukwuu ahamefula na onwe ya bụkwa ezigbo nwa nwa na-erubere nne na nna ya isi ka ahamefula gụchara akwụkwọ nke praịmarị na sekọndịrị nne na nna ya enweghị ego izi ya na mahadum nke a mere ka ahamefula na-anọ n'ụlọ oge ọbụla na-enyere nne na nna ya aka nke a mere ka ichie ndụbụisi bịa yọọ nne na nna ahamefula ka ahamefula bịa gbaara ya odibo n'ebe ọ na-azụ ahịa mmanụ maazị ibekwe na oriakụ ya kwekọrịtakwa wee duru nwa ha ahamefula wee dunye ichie ndụbụisi ka ọ gbaara ya odibo na ebe ọ na-azụ ahịa mmanụ ahamefula bidokwara gbara maazị ndụbụisi odibo Ọ na-agbakwa mbọ nke ukwuu n'ụlọ ahịa ma n'ụlọ nke ha bi na ya. Ahamefula gbakwara odibo ya nke ọma ahọ ise. Ahamefula gbakwara odibo ya nke ọma. Ọ na-asọpụrụ ndị ya na nna ya ukwu na-azụ ahịa, ndị na-abịa azụta nna ya ukwu ahịa nakwa nwunye ọga ya. O jikwa amamihe na ịtụ egwu Chineke wee gbanarị ọnwụnwa niile nke bịara n'ụzọ ya. n'ihi na nna ya ukwu na nwunye nna ya ukwu nwalere ya n'ụzọ dị iche iche ahọ ise ọ gbara odibo mana o nwere ihe merenụ mgbe ya bụ ahọ ise ruru nna ukwu ahamefula kpọtere ya otu abalị ọ gwara ahamefula na ya na-achọ ego ole na ole n'ahịa mmanụ ya ọ gwara ahamefula na o zuola ya ohi na ya agaghị edu ya ụlọ dịka o kwesịrị ahamefula bodoro aka n'isi wee gwa ọga ya na ya aghọbeghị ya aghụghọ n'ihe gbasara ego ahọ ise ọ gbara ya odibo o bekwara akwa wee ṅụọ iyi gwa nna ya ukwu na ọ hụghị ma ọ bụ mara ihe gbasara ego nke ọ na-achọ achọ ka chi ya foro ozi ruru nne na nna ahamefula ntị gbasara ihe nna ya ukwu kwuru n'idu nwa ha nwoke ụlọ nne na nna ahamefula bịakwara be ichie ndụbụisi ka ha soro yọọ ya arịrịọ gbasara idu nwa ha nwoke ụlọ ma arịrịọ niile ha rịọrọ ichie ndụbụisi dị ka mmiri a wụrụ n'okwute o nweghị nke ba ya ntị ma ya fọdụzie imere nwa ha nwoke ebere ka maazị ibekwe na oriakụ ya hụrụ na arịrịọ niile ha rịọrọ ichie ndụbụisi amịtaghị mkpụrụ ọbụla ha kpọrọ nwa ha nwoke wee laghachi n'ụlọ ka ha hụrụ na mbọ niile ọ gbara ahọ ise na-achọzi ịda mmiri mgbe ha ruru n'ụlọ maazị ibekwe na oriakụ ya chịkọtara ego niile nke ha nwe wee nye ahamefula sị ya were ya bido ahịa mmanụ nke ya na chi nwa ogbenye ga-emere onwe ya amara ha gwakwara ya ka ọ hapụ ihe niile tara n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta na ọ bụ naanị Chukwu na-eme eze ahamefula were ego niile nne na nna ya nyere ya ebido ahịa mmanụ nke ya o bidoro nwee ndị ahịa ndị ọ na-azụrụ mmanụ na ndị na-abịa azụrụ ya mmanụ tupu arọ atọ a na-eru ahamefula abụrụla ọga nke aka ya ụkwụ esiela ya ike nke ọma n'ala n'aka nke ọzọ ichie ndụbụisi dara n'oke ọrịa nke mere ka ezinụlọ ya lee ihe niile ha nwere iji wee zọpụta ndụ ya nwunye ichie ndụbụisi bịakwara yọọ ahamefula ka ọ bịa nyere ha aka n'ihi na ha enweghị ego ha ga-eji wee zọpụta ndụ nna ya ukwu ahamefula bịara ụlọ ọgwụ ileta nna ya ukwu nna ya ukwu rịọrọ ya arịrịọ maka ebubo o boro ya ọ gwara ya na ọ dịghị ego ya ọbụla o zuru kama na ọ chọghị ka nwa odibo karịa ya bụ ọga ọ gwara ya na mgbe ọ hụrụ na anya esiela ya ike n'ahịa mmanụ nke ha na-azụ na egwu tụrụ ya nke mere ka o boo ya ebubo na o zuru ego ya ahamefula mechara nyere ha aka nke o nwere ike ahamefula soziri n'otu n'ime ndị ama ama na-ebupụ ma na-ebubata mmanụ n'obodo dị iche iche ahamefula abụrụla ọga nke aka ya nke nwee ọtụtụ ụmụ odibo maazị ibekwe na oriakụ ya nọzi n'ụwa ọma n'ihi na chukwu agọziela otu nwa ha mụrụ ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ na ibo mmadụ ebubo ụgha adịghị mma o nweghị ihe dị ka mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ dịka anyị hụrụ na ahamefula kwụbara aka ya ọtọ n'arọ ise ọ gbara ichie ndụbụisi odibo ọzọkwa bụrụ na anaghị eji ihe ọjọọ akwụ ihe ọjọọ dịka ahamefula nyekwara aka onye o nwere ike mgbe nna ya ukwu dara ọrịa ya bụ ka anyị nwee obi ịgbaghara mmadụ mgbe ọ rịọrọ anyị anyị gbaghara ya n'ebe a ka akụkọ nke ụbọchị nke taa na-abịa na njedebe ndị be anyị ka emesịanụ